ya mara igbo mma biko ụbọchị taa ga-adịrị onye ukwu ma onye nta na mma isiokwu m n'ụbọchị nke taa achọghị m igbu oge aga m ekele ndị m na-ekele mana achọghị m igbu oge achọrọ m ka igbo mara na anyị na-agba lọs ee igbo na-agba lọs olee otu onye igbo ga-esi hapụ ala nna ya ndị mma ebe chukwu nyere ya ka ọ wụrụ ebe obibi anọ m na eko ugbu a na igbo efọn otu dede m zụrụ ala na-ekele m obi gị mana ọ na-egbu mmiri abala ụlọ ya mmiri ido mmiri esi n'ala pụta anọtukwe ọka awụ kela mmiri sọbatara mmiri esi n'ala too mana ala m na-arịọ ya si kemgbe ka anyị zụta na vileji ya letere kedu ụdị lọs anyị na-agbadi ha mesi ebe a ka m gaa Ladipo baa moto na-aga Oshodi man agbabata na moto dọwa steering with driver ihe a na-eme n'obodo nna m m na-ele ya sị ya enyi o moto na-agba agba onye lastma ejide ya mụ ajụọ onye lastma sị ya ọ wụ otu unu si eme ebe a moto na-agba agba ka a na-adọ steering

I'm telling you, leave this man to go and I don't play with my life. As you be officer, you get your right, you get your power. If I use the one wey I get as Igbo man, ya asị m okay. Now, no be say I dey fear you, but make una dey go. By then, driver ebeela ezigbo akwa. M asị leenụ ụdị ndụ a na-ebi ebe a. Onye nọrọ n'ụlọ ya eche na mba ka mma. Onye nọrọ ebe ọ nọ ebe ọ nọghị ana-agụ ya. Kedu ihe ji ụmụ Igbo a ga-alata meme ala nna anyị? ọ wụrụ na ị zụrụ mmiri wụọ ya aja rụọ ya ụlọ n'obodo onye ọzọ ma ị nweghị ala na be nna gị nwanne ndị ọcha ekpunyele gị kọndọm na brain ọ wụ chofoli biko awụ m nkwachukwu ojiagbo a na-akpọ m ojiọfọ abụ m onye olokoro nke dị na ụmụahịa n'obodo nke chineke n'okwu bekee I'm from olokoro in ụmụahịa south local government area of abia state abụ m onye igbo abụ m onye chiizm abụ m onye godianism abụ m ezigbo onye omenala ndị na-eto itu anya otu ndị nna ha si kpere chineke kaa nka maka na chineke abụghị ọbịa ala igbo ọ bụ ndị ọcha kpọ chineke bịa ihe ọ bụla obodo kpọrọ chi ọ ga-aza tutu ndị a abịa anyị ekpewelere chineke lụọ ihe ụlọ dede m nwere ebe ugbu a mmiri ido mmiri abata ya n'ime ụlọ elu efili ghe ala ala fili ghe ala dede lụọ hokwanụ ka a zụkwanụ tu plọt mekwanụ ka ebe a dị mma ọ ga-ekwe kama ya prefer ya otu ụbọchị n'izu ya were nye onye yoruba onye yoruba na-agba private jet mụ anọkwa n'ụlọ arụ fonu ọ na-ewute m mana ya dịwa mana ihe m kwere ekwe ọ mụnwa Nkwachukwu Ojiagbo eziokwu bụ ndụ asị m na ọ ga-adịrị Igbo la mma o nwe ndị m na-ekele kwa ụbọchị n'ala Igbo biko unu gwakwara ndị Igbo sị ha kwụsị ịgba lọs ka anyị latakwanụ maka ọ na-eme akụ ruo ụlọ a mara onye kpatara ya izu kakwana mma na nne ji ọ ihe m ji na-asụ igbo a na-esiri ụlọ mara mma pụọ n'ama a sị m na ọ ga-adịrị igbo la mma ma n'eke ma n'orie ma n'afọ ma na nkwọ dolo ka m eje nna m ọ bụ onye a mụrụ ya mụta ibe epe epukwesị o ji ọfọli ekwu kpọtụrụ m okono hacha dogbo nna nga mmarụ ala m ije ebe m ije ọkwa chukwu nkwa ahịa ukwu nwaanyị afọ agbara ala chi ala olokoro nke na-eche anyị ọ bụ chere ndị nna anyị chee ndị nna nna anyị m na-asị na ọ ga-adịrị olokoro na mma dịrị ụmụahịa la mma dee alex otti biko tinyetụ n'okwu bekee history na okwu igbo nkọwa ologo jiri dị n'ọchịchị gị ka ihe mara abịa steeti na mma ka anyị kọwa akụkọ anyị mgbe na-adịghị anya amata ebe anyị si bịa maka na onye ọbụla nọ n'ụwa na-enwe amaghị otu o si mee tupu ya nwa abịa amamihe ya ezughị oke obi cubana oke mmadụ mgbada ugba m achọọ adala m n'eko maka elele m anya ka odogwu ha maghị daala ebe m ọ dabeghị adaala m Eko ana m aga ịchọ ya na m chọta ya na Igbo Efon Junction close to Ajah m ewere ya daa la Elegushi Beach m chọrọ iji mmanya nha aha ka m gwa ndị Igbo something ihe m ji ikwu na ma m kwuchaa nke a wụ achọrọ m ka ndị Igbo mara na nwoke lụ nwaanyị abụọ na atọ na nwoke lụ nwoke ibe ya nke na-achọ ịbịa kedu nke ka mma ọ ga-adịrị Igbo na mma Igbo mma mma nụ